Asalamualekum warahmatulahi taala wa barakatuhu foli ani tanuni ni waleɲumandɔn an b'o di filɛlibaga cɛman ani musoman minnu sɔgɔlen don zigiri plus la nin wagati in na mali kɔnɔ ani mali kɔkan bamananw ko ten ko diɲɛ dunun de ye n'i y'a gosi maaw b'a mɛn n'i ye tɔgɔ fana sɔrɔ maaw b'a mɛn ɔ bisa an bɛ segu alhamdulilayi an bɛ kabako morikɛ fɛ yen an sigilen don an ka émission mandi kan lamindaw ka fayida kɛnɛ an tɛ taa ni kuma ye yɔrɔ jan an bɛ kuma di morikɛ ma a bɛ foli di a kanubaw ma diɲɛ kɔnɔ

mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔkan an bɛ foli bila o bɛɛ lajɛlen ma n'an sigilen laada kɛnɛ kan laada n'i y'a tiɲɛtɔ la sa fo n' ala ka hinɛ sela a ma an bɛ dugawu kɛ ala ka na cɛɲa parce que maa si tɛ se ka kisi a ma ko dugu bila ka kusa laada wuli ye ayiwa sa an cokora ni aw ka émission mandi sigilen aw sigilen don ka min kɔnɔ juma o juma lamindaw ka fayida kɛnɛ k'aw tulo nɔgɔ bɔ k'a ka hamiw ta ka bɔ kan ka taa sigiyɔrɔ la k'a ka dimiw ta ka bɔ kan ka taa sigiyɔrɔ la a y'a sɔgɔlen to yɔrɔ kelen pe zigiri plus numéro 1 de l'actualité musulmane karamɔgɔ bi an bɛ segu mhm. eh, an déplacera ka na alhamdulilayi ala ye hɛrɛba dɔ k'an ye karamɔgɔ yɛrɛ ka muso filanan ala y'o garisɛgɛ denkɛ la ɔ alhamdulilayi an nan'o denguli la a bɛnna ni juma fana ye komi laada don n y'o fɔ aw ye dugubila ka kusa laada wuli ye an b'an to yan n'ala sɔnna ma aw mago bɛ fayida o fayida la émission in na aw mago bɛ jigiya o jigiya la émission in na a bɛna a bɛɛ sɔrɔ inshallah an tɛ taa ni kuma ye yɔrɔ jan an bɛ se ka don baara kɔnɔ karamɔgɔ n'ala sɔnna ee n ye maa dɔw ka bataki sɔrɔ ko maa ko a ka d'ale ye i ka fayida kɛrɛnkɛrɛnnen di parce que dɔw bɛ yen u sɛgɛnnen don n'u da dilan na u bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ i b'a sɔrɔ hali kamalenkɔrɔma dɔw bɛ yen musotigiw yɛrɛ don mais n'u da dilan kan u bɛ ɲɛgɛnɛ de kɛ k'i bɛ se ka fayida kɛrɛnkɛrɛnnen di o tigilamɔgɔ ma bon ala saba bɛ n bɛ fayida di nka caman bɛ bana don bana jumɛn don kunnafɛn bana dɔɔni b'a la quoi parce que an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi i y'a faamu bon n'o bana b'i ka denmisɛnnin na kun an bɛ o di bagan kan bagan bɛ n'o y'an ka sokɔnɔ bagan ye n'an b'o di sɛ kan i bɛ sɛ lajɛ sɛ buguyɔrɔ su fɛ i b'i hakili to a la i b'o bɔgɔmugu dɔɔni de ta k'a bila ji la n'a ɲɛmajɔla a datɔ la i ka to k'a d'a ma sɛ bɛ buguli min kɛ fan ka fo ka tɔɔrɔ ka sɔrɔ a ma degun a ka ca Ala fɛ a b'a bugu sugunɛ in kan fo ka dugu jɛ a tɛ maloya sɔrɔ a la o tɛ cɛko la o tɛ musoko la o tɛ denmisɛnnin na o tɛ maakɔrɔba la bon n'o ma sɔrɔ kun bubaga bɔgɔ mun yɛlɛlen don jiri kan i b'o kɛ o kɛcogo fana na a ka ca Ala fɛ o fila kɔni an ye mun jarabi ka mun lakali k'a sɛgɛsɛgɛ o fila la an bɛ se k'o di bon n'a kɛla bananama ye kun ɔ jija kɔni parce que an sɔrɔli a gɛlɛyalen don k'a sababu kɛ mun ye k'o ka ca i y'a faamu nimoro minnu dil'a ma n'a mago b'an na toujours n y'o de fɔ nimoro minnu bɛ yen a y'olu dɔ wele ni mun don n'ala sɔnna ma a b'an sɔrɔ n'i y'an wele n'an sera ka suya ji dɔ dilan ka d'i ma haminanko min b'i la n'o y'a sɔrɔ den tɛ se k'a fɔ e yɛrɛ k'a fɔ parce que e de woloden don n'a bɛ e yɛrɛ la e yɛrɛ k'a fɔ ji min f'i ɲɛna cogo min na e k'a kɛ ten n'i y'a kɛ ten n'ala sɔnna ma i bɛ ala jɔyɔrɔ ye o ko la masha Allah inshallah faamuyali ɲuman O ka sɔrɔ nin kumakan in na ni mɔgɔ minnu y'a kɛ yarabi ala ka barika don a la a kɛbaga ye laminidaw ye a minɛbaga ye ala ye n' ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ banabaatɔw bɛɛ lajɛlen ye ala ka kɛnɛya di an ni u bɛɛ lajɛlen ma morikɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa ni ɲininkali ye Parce que an bɛ ka don waati dɔ de kɔnɔ sisan kalo barikama a bɛ ka sɛnsɛn ka na n'o ye sunkalo ye musaka ko dɔw i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen sa a ka d'u ye ka sukaro caman san ka bil'u kɔrɔ walima ka malo caman san ka bil'u kɔrɔ fo ka sunkalo tɛmɛ mais a se tɛ yen nɔ morikɛ olu bɛ se ka mun de kɛ Bon yanni an ka boli k'an bɛ ko caman fɔ an ka fayida fila di ɔ ka se sarakati ma parce que toujours n'i y'a mɛn n ka base kɛ sarakati ale de bɛ tɛ mɔgɔ labila bon an delila ka fayida di nka ni waati janyana ka ban mɔgɔ bɛ ɲinɛ ka sɔrɔ i m'a dabɔ a kama sunkalo yɛrɛ la n'an ma sun tigɛ ni mun ye n'o ye kangaliba ye sunkalo dontɔ filɛ jija i ka a furabulu jateden kɛmɛ ni fila i k'i ko a la n'i ka sunko hami a ka ca ala fɛ kasa min bɛ tugu i kɔ ɔ ala bɛ sɔrɔ d'i ma sɔrɔ min b'a to n'i tɛ lebu o ye kelen bon o kɔfɛ turabuden dɔ bɛ yen ko adama n'ale bɛ turabu garisigɛ so don turabu so filanan don i jija su fɛ i k'a sɛbɛn di la siɲɛ kɛmɛ i k'a ko ni nɔnɔ kɛnɛ i ka sun daminɛ k'i hamina de fɔ a la k'a min i t'o kɛ sunkalo kɔni kɔnɔ fiyewu k'i b'i bolo ja mɔgɔ ye siga kɔni t'o la o ye adama ye bon kɔfɛ an bɛna di ɛnzan la n'o ye dimiso ye i y'a faamu ale bɛ sɛbɛn cogo jumɛn kelen fila kelen fila bon camancɛ kelen min bɛ fo laban na i y'a faamu i jija keninge kisɛ kelen suguru dun waati a den kelennin ci i ka keninge kisɛ d'a kan i bɛ ala deli n'i ka sɔrɔ n'i ka kununni ye kununni jumɛn ko don wari mugu la ou bien c'est à dire i bɛ balo ni fɛn min ye o sɔrɔli la qu i y'a faamu i bɛ keninge kisɛ kelen de d'a kan i b'i jija k'i biri k'i nɛn kɛ k'a ta n'i y'o ɲimi mhm. bon i ye fɛn min hami fɔ a la n'a sɔrɔla kun mhm. i y'a faamu ka se ka sunkalo yɛrɛ ja i bolo tuguni ni mhm. jigiɲɛ so bi maa min ka yɔrɔ la sugoro demi y'i ja kulokolo y'i ja o i ye hami d'a kan i ka taa fɛnsɛ jigiɲɛ so sanfɛ a ka ca ala fɛ n'i y'o kɛ kɔni jigiɲɛ o ja min sɔrɔ la i yɛrɛ b'a dɔn ni wari n'a bɛ sɔrɔ n'a tɛ sɔrɔ i b'o dɔn bon ni baloko don fana turabuden dɔ bɛ yen ko nuhunkɔrɔ i y'a faamu n'ale tɛ dɔn ale ye fila fila kelen kelen i b'o ci ka eh, den wɔɔrɔ suma min ka di i ye o d'a kan i k'a saraka i k'a to ten k'i ka ko tɔ to ala ma n'ala sɔnna ma jigin y'o ta ka jigin cogo min na ka t'o mara o suma kɔni i t'i ban o dunni na so kɔnɔ siga kɔni t'o la o tɛ kelen n delila ka jitigi alibayaru dɔ fana di n bɛ segin a kan bi parce que sunkalo kalo kelen kɔnɔ Eh, kalo naani kalo duuru musaka de don ala k'a ta fanga d'an ma eh, jitigi alibayaru i b'ale sɛbɛn i b'a sɛbɛn da jumɛn de la i b'a sɛbɛn kɛmɛ wolonwula ni bi wolonwula ni wolonwula i jija kini sɛnɛ minnu di kelen sukɔrɔba wolonwula a tobi n'o ye i k'a dun i ka du kɔnɔ walahi du t'a fɔ baloko la k'an b'a kɛ cogo di n'ala ni kira sɔnna ma ni mɔgɔ minnu ye nin kɛ ala ka barika don a la yarabi ala ka a jaabi lamini daw faamuyali sɔrɔla o la n bɛ fɛ an ka segin an kɔ dɔɔnin i tun ye safinɛko kuma dɔ fɔ ni n ma fili émission enregistré la a ka di n ye k'i da don safinɛ in na parce que an bɛ ka don waati min kɔnɔ a nafa ka bon kojugu safinɛ in nafa bɛ bonya a kɔnɔ musaka ko ni fɛn ko la a ka di n ye k'i da don safinɛ in na dɔɔnin bon safinɛ an kun toujours n b'o de fɔ n'i b'i ka ko la ka taa Bon n'i ko bala ka jara b'i bolo toujours n b'o de fɔ n'i ye waritigi deli ou bien ala ye jaka de bɛ waritigi ka wari sɔrɔlen o b'a ka jaka bɔ n'a ka wari ye bon dɔnni fana bɛ yen n'i y'a sɔrɔ dɔnni dɔw bɛ yen olu tɛ don mɔgɔ la ni sababu tɛ nka i bɛ se ka mun kɛ ka jɔn nafa Ala sɔnna ma fana i fɛ wajibi de safinɛ ni sunkalo ta an t'a di diɲɛ mɔgɔ si ma ni waa duuru tɛ nka sen na mɔgɔw ka kuma caya la ne yɛrɛ safinɛ in dilan an y'a bugu k'a caya numéro minnu dilen filɛ parce que ka taa kunmabɔ a ma fɔ ko i bɛ taa san dɛ kunmabɔli de don waa fila o ye mun de ye parce que ne y'a ta a ye nafa dilan si a bɛ se ka dilan bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ i numu ma quoi parce que safinɛ qualité wɔɔrɔ de bi fɛn na ou bien duuru Bon n'i ko kilisi o b'a kɔnɔ parce que n ka kilisi ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲininka bilen ko lamini bɛ se kilisi la o b'a la i y'a faamu n'an bolo la turabu o b'a kɔnɔ kuranɛkolo o b'a kɔnɔ jiri b'a kɔnɔ safunɛ e yɛrɛ de b'a ko n'i ka hamina ye toujours n ka baara la n b'a f'i ɲɛna ne tɛ fɛn f'i ye fɛn min bɛ e yɛrɛ la e b'o de fɔ bon ni minnu b'a kɔnɔ fana e bɛ tila k'o de kɛ safunɛ i b'a ko nka a tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ a ka ca Ala fɛ a bɛ mɔgɔ ka sɛgɛn de si kari i y'a faamu i b'a fɔ n'i ye rasoir don si la cogo min na a b'a kari cogo min na a b'o de kɛ wa banako fana bɛ ten an ko ne safinɛ in bɔ n'ala sɔnna ma nimoro minnu dilen don komi an tɛna taa ni ka segin k'o kan n'i y'olu wele safinɛ n'a jiginna waa kelen duguma o tɛ lamini ka safinɛ n'a yɛlɛla waa fila sanfɛ fana o tɛ lamini ka safinɛ n ye nin de kɛ dɛmɛ dɛmɛ dɛmɛ dɔnni kɔnɔna na mɔgɔw ka dɔnni tiɲɛ ye kuwa bɔn baara ninnu fana kɔnɔna na dimi an y'o kɛ fu ye sunkalo kɔnɔ n m'a fɔ n'i ye wari min d'a ma ko a n'i bonya na an tɛ ban o la nka k'a fɔ i ka nin di o tɛ yen nɔ fo ka taa sunkalo ban bɔn baya baara ale jiginna waa kelen baara fɛn b'o kɔfɛ o bɛɛ jiginna hali filɛli kɔni buruju gosi an ye waa kelen b'o la k'o kɛ waa fila ye o bɛɛ kun ye adamadenw ka se ka lafiya fɛnkɛ kɔnɔna na bɔn hali ji baara fana na sunkalo mɔgɔ dɛmɛ kama waa kelen de don y'an wele haminanko la ni bana kɔni tɛ kɔni fo garisigɛ ko la waa kelen de don parce que an y'o kɛ n b'a to an yɛrɛ minnu bɛ emisɔn kɛ diɲɛ ɲini ye tiɲɛ an ka lahara fana ɲini kuwa bɔn kasange filɛ pɔsi min b'a la o y'i ka ɲuman ye ala k'an fara ɲumankɛlaw kan yarabi o faamuna ni ala sɔnna ma ni n ma fili n ma ɲinɛ filɛli jama aw min sɔgɔlen don zikiri pilisi la sisan lamini bɔra kuma min fɔ i ye faamuyali caman sɔrɔ a la safinɛ in a bɛ yen nɔ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn yɔrɔ jumɛn walima a bɛ lamini yɛrɛ kelen de bolo a tɛ ne kelen bolo parce que n'i ye nabura wele o ka nimoro bɛ yen n'i y'o wele bamakɔ hali n'i bɛ kɔfɛ n'i y'ale wele i mago bɛ den hakɛ min na n'ala sɔnna a ma i b'a sɔrɔ ale bolo bon segu ye dara n'o ye n ka numukɛ n'i y'o weele segu territoire kan i b'a sɔrɔ ale bolo kadija tarawele n'o ye burukinabɛ a ka nimoro bɛ yen n'i y'a weele i b'a sɔrɔ ale bolo n'ala sɔnna a ma o y'a sɔrɔ yɔrɔw ye min fɔra aw ye sisan a bɛ se ka safinɛ in sɔrɔ cogo minnu na ani a bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na ni olu fɔlen aw ye faamuyaliko ɲuman aw k'o sɔrɔ nin na safinɛ in a nafa ka bon kosɛbɛ nafa caman b'a la n'an ko sisan lamini k'a da don a nafaw la an bɛ si an bɛ emisɔn yɛrɛ bɛɛ k'a kan emisɔn kelen t'a ban fila t'a ban an bɛ se ka kalo kelen k'a la a emisɔn na safinɛ in nafa la a tɛ se k'a fɔ k'a se a dan na ni ala sɔnna a ma morikɛ an tɛ taa ni kuma ye yɔrɔ jan bilen an ye sunkalo musakakow fɔ aw ye yarabi an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ k'i haminen don sunkalo ko in na ala ka a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma n b'a fɛ san i ka fayida kɛrɛnkɛrɛnnen di bi an wulila ka bɔ bamakɔ an bɛ segu yan an bɛ denko de la an nana an ka denkundi de la muso dɔw bɛ yen ala kɛlen bɛ ka denko gɛlɛya olu ma morikɛ ka fayida kɛrɛnkɛrɛnnen di olu ma bon o fayida an tɛ sɛgɛn o fɛngɛ na denko gɛlɛyalen don jinɛ ko t'o la dabali ko t'o la toujours nɛmurukumuni n y'a di cogo min na n bɛna da a kan bon hali n'i y'a fɛngɛ kɛ ni n ko i k'a baara kɛ cogo min na k'a bɛ confirmer ala fɛ a confirmelen de n kɛlen ka ala ɲini a fɛ ala y'a confirmer o de kama n bɛn'a fɔ wa n'i dun y'a kɛ o den kɔni b'a da i kɔ la siga kɔni t'o la i y'a faamu bon mɔgɔ jumɛn de b'a bɔ e cɛ de b'a bɔ tile bilentɔ la taa nɛmurukumuni tigɛ furabulu kelen furabulu jumɛn don i b'a furakulu hakɛ o b'a sɔrɔ kulusi de b'i la jala bɛ kulusi min na i b'a don kulusi fɛ ka n'a bɔ i sen fɛ k'a bila nɛmurukumuni sun kɔrɔ ka si ni dugu jɛra taa ta i k'a di muso ma a ka koko naani k'a la siritu tɛ se k'o bali bilen jinɛ jugu ko tɛ se k'o bali i y'a faamu bon kɔfɛ a fɛn o fɛn bɛ yen o ye baara de ye parce que n yɛrɛ y'o laɲini ala fɛ fɛn b'o la n y'o kɛ k'o ban wa ni mɔgɔ mɔgɔ dun y'a kɛ ko lamini dawude ko ten a b'a fɔ ne de y'a kɛ ka d'e ma taa ka na kɔni t'o la
inshallah ala ka barika don a la mɔgɔ minnu mana kɛ n'i ye den sɔrɔ den barajuru donni dugu la a bɛ gɛlɛya se i barajuru donna yɔrɔ la i ka juguya se ka ban i ka sɔrɔ sɔrɔ man di n b'o kɛ ka bɛɛ ladi barajuru ko mɔgɔ kan'a don dingɛ jukɔrɔ barajuru in bila den ka hikima n'a ka bonya de bɛ barajuru in na i bɛ se k'a ja k'a bila n'a kɔrɔla a ta k'a d'a ma nin ye barajuru ye parce que dɔnni bɛ la ka révolter quoi i y'a faamu barajuru a bɛ se ka fɛn caman ɲɛ mɔgɔ ye i y'a mɛn parce que barajuru don in ye kɔlɔlɔ caman se mɔgɔ caman ma i bɛ dɔw ye u bɛ u ka so cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw don denw ka ca hali bi naani nka den kelen si tɛ yen min ye hɛrɛ sɔrɔ a fa dugukolo kan bɛɛ jɛnsɛnlen don barajuru don de b'o se mɔgɔ ma o ye ladilikan kunkurunin ye bon den kunsigi fɔlɔ fana kan'a fili jija n'i y'a di a siri k'a bila bana ni tɔɔrɔ ko mana den sɔrɔ n'a kunsigi fɔlɔ daji k'a ko n'a ye a bɛ ban fɔ a ye kuranɛ kɛ minnu dafalen k'o di siga kɔni t'o la
faamuyali caman sɔrɔla o la faamuyaliko ɲuman a bɛ ka sɔrɔ nin ladilikan in na fayida dira denko kan fɛn min bɛ se ka den ka ɲɛnamaya ɲɛ ani ka se k'a tiɲɛ lamini dawude bɔra ka o ladilikanw fɛɛrɛ di sisan n y'o fɔ aw ye n k'an t'a fɛ émission in a ka jan voilà donc bamananw ko ten fɛn banbali o ja tɛ dɔn morikɛ i bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen di kanubaw ma ka don kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ye sunkalo daminɛ na bon yanni an ka folikan di parce que sisan ko ninnu ko cayala an ma an ka mɔgɔ caman bɛ yen minnu ka hakɛ b'an fɛ toujours n ye numéro minnu di parce que hakɛ bɛ se ka k'an fɛ ka sɔrɔ an t'a kala ma sa diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ émission a ma sigi mɔgɔ gosi kama nka mɔgɔ kelen de bɛ baara kɛ i y'a faamu kelenya ɲɛna fɛn fɛn o ye ala de ye parce que adamaden i mana kɛ cogo cogo i bɛ fili ka sɔrɔ labilikama tɛ nin séjour in kɔnɔna na anw ma se ka ci caman kɛ k'a sabu kɛ safinɛ baara min bɛ sen na denkundi ko tun bɛ sen na bon a ma nɔgɔ quoi ni mɔgɔ mɔgɔ ka ci bɛ ne y'o de fɔ n'i ye vocal bila vocal ma lamɛn weleli kɛ i y'a faamu n'i ye weleli kɛ a ka ca ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ numéro minnu dilen olu dɔw wele parce que ko t'i kelen e bɛ fɛ ka ne wele bon téléphone min bɛ ne bolo e t'a dɔn ne ka baara ye ci minnu ye e t'a bɛɛ dɔn e bɛ ne wele bon appel se ka ta o bɛ ne sɔrɔ ci yɔrɔ min na e t'a dɔn quoi yann'i ka jalaki bin n kan n'i ma n sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ wele n ye numéro minnu di tan olu dɔ wele a nin de bɛ aw ni karamɔgɔ lamini daw cɛ wa n'a bɛ vocal fɛnkɛ sonyɛli ko tɛ nkalon ko tɛ mhm. ci min bɛ ne n'i cɛ kana maloya parce que minnu b'a mɛn ni ci min don ne y'a kuma dabiri mhm. olu tɛna se ka walawala di ne ma mhm. bon i b'a fɔ k'e ka vocal mɛnna k'e ma jaabi bon ni ci min bɛ yen dɔrɔn foli ni fɛngɛ ninnu na urgent na a ye foli kɛ dɔgɔya a ka baaraw kɔnɔ parce que n'i ye vocal ci duuru k'a kɛ tanu ni foli ye e sɛbɛko bɛ kɛ vocal wɛrɛ la min a tɛna lamɛn parce que o b'a sɔrɔ temps tɛ yen mun bɛ yen dɔrɔn ci min bɛ yen malo ni fɛnkɛ ko t'a la a fɔ a ɲɛ kan n'a lamɛnna o bɛ ci fɔ ne ɲɛna ni solution min bɛ k'a la o ka k'a la quoi n'ala sɔnna ma n b'o de ɲini mɔgɔw fɛ quoi parce que ko in bɛna ni ko b'a la ka bonya ka ban bon a juguya ni a fɛn bɛ caya quoi bon ala dun b'a yɛrɛ sagoya la quoi n bɛ se ka mun di mɔgɔw ma ladilikan na fɛn kɔnɔna na o ye nin de ye wa salamu aleykum wa rahmatulahi Ala to fɔ mori an tɛ se ka bɔ baro la tan f'i ka dugawu ka kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ i kanubaa bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ parce que cɛ dɔw bɛ yen olu ka dugawu bɛ minɛ n'u y'a kɛ kun fayakun ala bɛ sɔn i ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ an bɛɛ lajɛlen ye bon kɔmi adamaden lauru ye mɔgɔ min ye ne kanu min ma ne kanu diɲɛ bɛɛ su na nafila kelen ne b'a ta sunkalo in bonya n'a barika kama mhm. ka dugawu kɛ ne kanubaa bɛɛ mhm. kamanagan de sɔrɔ suratili kilasi toujours m'o de fɔ a la mhm. suratili kilasi jija i k'a siɲɛ wolonwula kalan i y'a faamu i datɔ la i k'i ka ko hami jira ala la i bɛ mɔgɔ deli mɔgɔ de bɛ layidu ta i ye k'a bɔrɔta ni ala deli a bɛ mɔgɔ dɔ bila mun b'a kɛ ye i y'a faamu parce que dugawu tɛ tɛmɛ suratuli kilasi kan mɔgɔ mɔgɔ ye ne kanu ne y'o kanu wa n seko ye fɛn fɛn ye n b'a kɛ yanni ala ka kalifa in ka minɛ n na seginkɔ tɛ yen bilen i y'a faamu n'ala sɔnna a ma sunkalo in ala k'a tɛmɛ ko ɲuman jira n na ala k'an kisi ala kan'an malo ala kan'an jira an malobaa la ala k'an sɔn ala k'an sɔnbaaw sɔn yarabi
o kɛlen don an b'aw bila yan an b'a fɔ salamalekum warahamatulayi taala